Jɔnsi sedu bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ala batu ala ɲini k'a dɔn ka ala deli ni k'i dama kasi ala la bi y'a don duman dɔ ye subahana wa taala a ye don da i k'a dɔn dɔgɔkun don min n'a b'a la ni ayiwa don saniyalen don n'a a ko fɔra bi o ye juma ye Jɔni Sedu i k'a dɔn juma don y'a fɛ subahana wa taala Jabaa. ala min Ala. n'a ye diɲɛ da Sikei. ala min n'a ye mɛlɛkɛ ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn da Ɛseke ala min n'a ye jinɛ ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn da Jabaa, jabaa. ala min ye kulubaw Kulu. ani bajibaw Baw. ani kwajibaw Ɔhɔ. ani jirisunbaw Ɛseke ala min y'o da Ɔhɔ. ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa di mahamadu rasulula salali wa ala ka kuranɛ di mahamadu ma ko mahamadu ka kuma min ye wuli ka jɔn ni jateminɛ ale ala bɛ min fɛ kaba ale ala tɛ min fɛ i k'a dɔn ala kelen an kan b'o de ma jɔni sedu arabu arabu tubabu tubabu amerikɛn siniwa siniwa finman ni jɛman nɛrɛma i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen b'i dama kasi subahana wa taala la sabula ale de y'an bɛɛ da ala ɲuman wa i juguman kun fayakun jɔni sedu maafaala min di maafa min bɛ hinɛ mhm. ala de ye nin bɛɛ da walahi ala ala anw y'i deli ami jamana min n'o ye mali ye an bɛ b'o de kɔnɔ ami mali min ni ɲangata b'anw kan gɛlɛya b'an kan ami mali min i k'a dɔn ni banbaanciw firilen don an kan walahi i k'a dɔn min ye jadɔ ye ami olu firilen don anw kan ala ami don an n'u cɛ ami ala o k'i ka alaya kama ami a kɛ mahamadu rasulullah salala ayi ee eh! i kolo gɛlɛya ko banna kaban ala ko banna kaban naam putin natɔ don mali la hali asimi bientôt hmm. kana siran makɔrɔn ɲɛ i kolo gɛlɛya sa ala ala don anw ni janfa cɛ wari de bina i b'i irisiw ka wari tɔgɔ dɔn wa hmm. le rouble Dobrudjane. Dobrudjane Karacho. Ah, ah. Le rouble, o dɛsilen de bɛ Poutine bolo bi. Ala. Ala. hɛrɛ suuru an ka jamana kan ami ami gɛlɛya tɛ min kɔfɛ ami ala ami lafiya suuru an ka jamana kan ami kɔnɔgwan tɛ min kɔfɛ ami ala ala nafolo suuru an ka jamana kɔnɔ ami faantanya tɛ min kɔfɛ ami ami ala ala samiya ɲuman di anw ka jamana ma kɔngɔ tɛ min kɔfɛ ala ala anw y'an dama kasi i la ami a kɛ kuranɛ kama e ala kumana kuranɛ de kɔnɔ i y'a di cɛ min ma mahamadu arasulula e ala ko an min ye jamana min ye buna adamaden ko an ka sun an ka sali e ala yɛrɛ tɛ sun e ala tɛ sali sabula e yɛrɛ mago t'o la ala nka e ko i n'i ka mɛlɛkɛ ɲuman bɛ sɔli kɛ kira mahamadu arasulula ala o b'a jira k'a fɔ kiraba in i y'a kanu kira in ka d'i ye a k'o kanu kama a kɛ kira n'a bɔkolo kama a kɛ kuranɛ kama i kuma kan a kɛ makan ani madinɛ kama a kɛ kuresiw kama ala ami anw ka jamana ɲɛmaaw yeelen mɛnɛ u ɲɛ yeelen mɛnɛ yeelen min bɛ kɛ sababu ye jamana denw ka degun jamana denw ka tɔɔrɔ jamana denw ka laɲini u ka se k'a ye joona k'a ko dilan n'u k'u b'a dilan ala k'a dilan ni nɔgɔya ma

n tɛ taa o tuma n ka t'i ka misi minɛ ka na wa ayi aa a fɔ ba ye ba a fɔ ba ye ɔhɔ kulu t'a ni daba cɛ Eh! baji t'a ni daba cɛ a y'i t'a ɲɛ a dɔn fɔ a ye ko Ɔhɔ.
ala ye min d'a ma Ɔhɔ. o ye dɔnni ye Dɔnni. ala ye min d'a ma o ye silamɛya ye Bonya. a fɔ a ye ko ala ye min di ne ma Ɔhɔ. o ye kuma ye kuma ɔhɔ diinɛ tɛ taa kuma kɔ Ayi. diinɛ laseli tɛ taa kuma kɔ Mm, a fɔ a ko an bɛ hakɛ kelen na han e e tɛ taa ne tɛ taa wa ne bɛ taa minɛ ka na d'i ma ayi a ye min d'i ma i y'o da k'o kantigɛ i ka so ka ne wele a sogo la n ko n tɛ taa i tɔn ka taa nin minɛ ka na n'a bɛ n ka misi di maa ma ba de ye n wele ko a n'a juru ko ka n'a di a bamakɔ yan a ko sedu i ɲɛnafin bɛ n na daba ah. ɲɛnafin bɛ n na i jija n'i bɛ na i ni daba ka na zeni a ka misi bi a falen don bin na a fɔ ne tɛ taa n tɛ nin bɛ n sɔrɔ bamakɔ yan n bɛ sɔrɔ ka t'o kɔfɛ ala sago i sago
wa n bɛ taa minɛ ka na jɔnti sedu furatigiw de bɛ ɲɔgɔn fana i k'a dɔn min ye misiko ye mhm. jɔnni sedu i k'a dɔn ja wuli man di sabula ka tura di ne ma maa fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min y'a kɛ jɔnni sedu i ka n b'a dugu jɛ i ye kɔkɛ mulekafu Mm. n denmuso ka kɔɲɔ bɛ se don min n bɛ yafa deli n lamɛnbaw fɛ n ka nin lase n taara se kɔkɛ ma n ko kɔɲɔ bɛ n ka so n yɛrɛ den ka kɔɲɔ bɛ yen ɛ a ko daba o y'an den ka kɔɲɔ a ko misiw filɛ a lajɛ min ka di i ye i k'a to u bɛ juru k'o la ka d'i ma kɔkɛ mulekafu mm. jogoramɛ tɛ fula tɛ nka sogo min bɛ dun bamakɔ n'ale ka tanpɔn ma k'a kan a dun man di ala sago i sago sago tigi ala layi kɔkɛ an taara se misiw ma a ko misiw filɛ nin ne ye tura belebele jamanjan a biɲɛkolo tɛ ta a ka bon a ka jan a falen don a ka bɛɛ ko kɔkɛ nin h a ko nin a y'a fereke ka d'a ma u ye juru don a la k'a bɔ k'a bin misi bara ka ŋuna fulakɛ min n'o bɛ misiw gɛn n'o bɛ dumuni d'u ma o bolibaatɔ nana o ko e patɔrɔn patɔrɔn nin misimuso de ko a jiginna surɔ a n'a den de bi yan a ko daba e kunna de ka di gɛrɛjigɛ ka di a ye den fereke ka fara a kan o kɛra ne o kɛra ɲɛ bamakɔ yan ɔ i y'a dɔn ne ja tɛ wuli misiko la ja tɛ wuli jɔnni sedu n ye soko hami minɛ sokɛ ka di n ye k'a siri n ka da la n y'a kuma fɔ don min o dugusajɛ baba ama ye misi asafurula ye baba ama ye sokɛ don dafejɛ k'a don mobili kɔnɔ ka bɔ mili di ka n'a di yan bamakɔ yan. mɛ ne ma so in ye dɛ min bɛ sinali ka da la. o don sala ka da la o de don wa.
min bɛ sala min bɛ sala ka da la o ye n da ye min bɛ sinali ka da la barawulikaw ka marifin y'o di yan. e de taara so ninnu kɔrɔ de. ɔ e dogo cogo di. i y'a dɔn kɔni ne kɔni n kamana tɛ guwan n ka kuma wa. ayi kana kuma a to ten. n ka n bolo don wa. ayi tile guwannen don bi ye juma ye. n ka n bolo don. i bolo don. Jɔsi sedu ne bɛ n pan n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Indicateur du Renouveau jɔnni sedu i k'a dɔn awa min ye dankɔrɔba ye ɛste nin y'a ka fasiri ye jɔnni sedu i k'a dɔn dugukolo de bɛ to ka kuma dugukolo de bɛ to ka ŋuna dugukolo de bɛ to ka yɛrɛyɛrɛ min ye turugunbe ye min ye a duguladenw ye u kamana ganna u ja tigɛra u siranna fo k'a fɔ k'a to ten min ye turugunbe a dugukolo a bɛ to ka guruguruguru de kɛ kabini mɔɔw b'a a kumanin mɛn dɔɔni Aha. fo ka na kuma in laban Mhm. fo ka na mankan in laban bonya duguden bɛɛ lajɛlen b'a mankan mɛn Tiɲɛ. a jɔnni sedu i k'a dɔn a ye turugun- turugunbekaw dabali ban Aha. o yɔrɔnin bɛɛ Mm. a nana wuli- wulikajɔ nana boloda dugudenw fɛ Aha. ni ka kunnafoni lase faamaw ma Mhm. o yɔrɔ bɛɛ Mm. maa minnu kalannen don n'u bɛ dugukolo jukɔrɔla koɲɛw dɔn Ɔhɔ. masinmafɛnw na n'u b'a lajɛ k'a laruwe Mm. u k'olu de ma ko géologue Mhm. geologuw nana wele U taara wa? i k'a dɔn geologuw nana fara ɲɔgɔn kan k'u ka masinw da ka turugunbe sɛgɛrɛ jɔnni sedu i k'a dɔn turugunbe yɛrɛ bɛ ɲɔrɔ kuma min n'u sera yen mm. kunnafoni dar'u tulo kan an ka dugukolo bɛ mankan bɔ a bɛ yɛrɛyɛrɛ dugukolo in bɛ ŋuna kuma bɛɛ aa i k'a dɔn jinɛw don wa yalima diɲɛ wuli yɛrɛ de waati sera kabini o kɔni fɔra sa u ye masinmafɛnw bɔ sɛbɛnnikɛla ko ka dugukolo in laruwe k'a kun n'a kun k'a jateminɛ jɔnni sedu i k'a dɔn siran banna dugudenw dusukolo la sabula ah. min nana f'u ye a y'a hakili sigi mhm. nin tɛ kojugu wɛrɛ ye ah. a ka dugukolo ah. a dugumana falen don ji saniyanen de la tewu aa masa jabaru masa ji saniyanen diɲɛ bɛɛ bɛ girin ji min nɔfɛ o ji de b'a ka dugukolo jɔ a sɔsɔlen don dɛp ji de bɛ ka kulu ɔ ji de bɛ kulu tan ni ji in kulula n'a tora ka jigin i k'a dɔn n'a jiginla kulubaw ni fɛn minnu bɛ dugumana na dɔw bɛ karikari ka bin o karikan de an'o binkan de bɛ na ni yɛrɛyɛrɛ ni mankanba ye a tɛ na ni baasi wɛrɛ foyi ye o tuma a y'a hakili sigi aa nin kuma in kɔni fɔ jɔnni sedu nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana i k'a dɔn kalanbolo min bɛ yen mm. janko minnu bɛ DNGM na u ye baara kɛ u y'u ka baara ɲɛdɔn kabini jumadon utukalo tile fila tɛmɛnen mm. jɔnni sedu nin ko in nana ɲɛdɔn turugunbekaw fɛ yen mm-hmm. jɔnni sedu nka n k'a dɔn n ti bɔ turugunbe ni n ma dankɔrɔba in fo k'a waleɲuman dɔn min ɲɛngi ɲininka amadu jigɛ a bɛ bɔ turugunbe de jigi jigi ala ka hinɛ an na nin kun ye sɛbɛn ye nin kun ye sɛbɛn ye eh. e ɲɛ bɛ jamana in waritigi jumɛn na min tɛ bɔ burusi kɔnɔ e ɲɛ bɛ da duman jumɛn na bamakɔ min ma bɔ burusi kɔnɔ min da ka di ŋana ŋana ŋana ko ma bɔ burusi kɔnɔ ah. n bɛ kelen f'i ye ah. ba sedu sila il est de Touba. Hein?
Touba ye burusi de ye. Ba Seydou Sila nana Bamakɔ yan sireli de la. Il est il est venu de la brousse. Un don maman. Ah.
Touba tɛ burusi kɔnɔna ye ko Touba ye duguba de ye. Ɛɛ o tɛ bi ye a ni Bamakɔ cɛ n'o tɛ Touba kɔni tile fila taama don a ni Bamakɔ. Il est il est maa si tɛ yen ko maa dawulama don ko barika b'a la ko a ye a kɛra milliardaire k'o tɛ bɔ burusi kɔnɔ.
aa man jan dɛ a man jan dɛ e ko ne hakili bɛ fɛn na n'i hakili jiginna min na a fɔ n ye ibrahima jawara il est de misira ibrahima jawara a wolola bajangara jamana de la ka lakɔli kunfɔlɔ kɛ yen
ka sɔrɔ ka na ekɔli tɔ laban misira de ekɔliso la tu as raison ah e dun ko jugu dɔ wɛrɛ fɔ n ye ayi n tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n y'a ɲɛ dɔn e i b'a dɔn dɔrɔn n kɛ donso bɛɛ n'a kungo taa fan si kɛ eh.
naam n ka n bolo don wa a don dabatuma la ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan kɛnɛ kan naam amadu te danzɔgɔ ah. nin y'a ka sɛbɛn ye danzɔgɔ ye mun fɔ amadu te danzɔgɔ ko ah. cɛ bɛɛ lajɛlen tanuni kana bila k'u sa don kɔnɔ hali ni maliko danna nin ma mhm. cɛ kelen bɛ min ye kolonɛli cɛ gɛlɛn ye mhm. min ye wuli ka jɔ ani baara daminɛ mali ye min jɔyɔrɔ sera amadu danzɔgɔ ko k'a ka tanu bi jɔn kolonɛ sajo kamara kolonɛ pasa nara kolonɛli pasa l'enfant de kabida ah il est de kabida il est de kabida c'est pas loin de du village de ma tante là eh u ka jan ɲɔgɔn na n ye ɲininkali kɛ ko a ni nara c'est à 45 km donc c'est loin de toi non murujan il n'est pas loin de murujan a ni murujan man jan ɔn murujan n ba bɛ bɔ yen hawa kɔnɛ ala ka hinɛ an na Eh, eh, kolonɛliw tɛ se wari di la sɔrɔdasiw tɛ wari dɔn an bɛɛ an bɛɛ bɛnna jeli sɔn na an bɛɛ bɛnna yɔrɔ kelen an bɛɛ bɛnna yɔrɔ kelen n b'a bɛnkɛ dɔn a bɛnkɛ bɛ n bɛnkɛ dɔn naam sɛbɛnnikɛla ko ah. a ko kolonɛli sajo kamara mhm. maa min sɔnna mm. sajo bi se mhm. maa min banna sajo bi se mhm. a y'a ɲɛdɔn fasoden ɲuman don a cɛsirilen bɛ sabula gouvernement filanan min sigira transition fanga kɔnɔna na kabi rectification kɛra colonel Asimi Goyita a ye cɛ min ta ka bila sɔrasiw ka koɲɛ kunna bil haki sigi kun kɛlen bɛ ka nin de kɔnɔ sabula a tun b'a la kunun ko wa baara ɲɛna a bolo a ka tɛmɛ n'a ye walasa baaraw balannen bɛ yɔrɔ min na wari ka bɔ a la baara bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko kolonɛli asimi goyita mm-hmm. a ye hakilina ni cɛtigɛ minnu jira jamana ko la mm-hmm. fɛn min ye lakana bunda ko k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati kelen kelen mm-hmm. sabula mm. ka wuli ka jɔ kɛ mm. ka mali bɔ bolo la ka fanga don a la fanga min bɛ kɛ sababu ye jugu minnu binnen b'a kan ani diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka bɔ an na sajo kamara kab'a bilara jɔyɔrɔ in kɔnɔna i tɛ se k'i bolo sin fosi den kelen na mhm. k'o kɛra majɛ y'a bolo k'o kɛra majɛgɛ ye mhm. sɛbɛnnikɛla ko fɛn bɛɛ ɲɛ n'a bolo mhm. baara bɛɛ lajɛlen taacogo ka ɲi dɔ wɛrɛ t'o kɛ magwan cɛsiri ko ɲɛdɔn ani kungɔsilenya jamana kanu ani ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲanjɛ sanjɛ sajo y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi mali kun dɛlilen bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ armée sugubulon a bɛ ta ka di terisiraw ma a bɛ di namasiraw ma surfacturation bi kɛ nkalon bi tigɛ armée bi janfa k'a fɔ nin ni nin bɛna mm-hmm. sajo nafura dama a ko ni dɔ ye den ye mm. i ka appel d'offre kɛ k'a sɔrɔ eh, eh, conseil des ministres ma jɛn n'a ye a bɛna mun k'o la
han a bɛ appel d'offre o ni min ye namara kɛ a bɛ mun k'o la ni min ye namara kɛ ah. Katikaw ka champ de tir ah. a bɛ t'i jɔ yen e lahawula ah, o tuma an sera na na kolonɛli pasa a tɛ sogo dun ale maa min tɛ sogo dun nin kamalen kɔni min n'a y'i kin dɔrɔn zo b'i fa tɛ taa nɔ yan
nin pasa an bɛ cogo min a y'a kolonɛli pasa sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli sajo kamara a yɛrɛ ye ndanna de gosi ni minɛn bi san sugubulonko t'a la koyi a b'a fɔ DFM ma wari ta a b'a fɔ fɛn min ye maa min bɛ yen n'o ye minɛn commandé directeur technique wali chef d'état major bala ta minnu bɛ yen n'olu bɛ front na PC opérationnel e ka bala ta ka fara an kan an ka taa minɛn san usine na kɔkisɛri da don yɔrɔ t'a la nkalon banna ye nkalon banna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ye sira furan k'a jɛ jɛbɔ ngolo kan ni fɛn min ye sɔrɔ u ye minnu bɛ kɛlɛ la n'u y'u bolo da minɛn min kan ni ni ni ni ni i b'a fɔ ni ni den taara butigi la a bɛ minɛn ta cogo min alimentation na k'a kɛ segi kɔnɔ k'a to fa b'a wari sara a b'o de kɛ o tuma a b'a fɔ DFM ma ni ni nin de taara a wari d'u ma joona ni wari dira o tuma u bɛ avion ta ka segin a bolo tɛ don wari kɔrɔ a tɛ sugubulon base a mago tɛ maa ka commission na.
aa a tuma a bɛ si sɔrɔ a bɛ si sɔrɔ dɛ a bɛ si sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministère de la défense mhm. maa caman bɛ boli a nɔfɛ mhm. sabu dɔw b'a miiri k'a fɔ wariba de bɛ yen mhm. o tuma ni n ye yen sɔrɔ n bɛ kɛ baana ye Sadio ko a tɛ kɛ baana ye Mali armée de bɛ kɛ baana ye wa wulikajɔ ani baara de bɛ kɛ Malidenw bɛ fɛn min ɲini armée ko la o bɛ se ka sɔrɔ cogo min armée dɔrɔmɛ kelen minɛnsanna sugubulonko la maa si tɛ se ka don a kan k'a fɔ ko minisiri ye n bila ka na wala minisiri ye n ko na dɔrɔmɛ kelen d'a ma bi mm. n'i y'o kɛ mm. a bɛ k'an ye wele kama dara a ka biro ni k'an ye man jan o bɛ yɔrɔ min na an k'o yɔrɔ to yen i yɛrɛ ɲini naam sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi a ka sɛgɛn sara bɛ ka ye sabula minɛn minnu sanna mhm. fɛn min ye avion dakabanaw ye MI minnu sanna mm. avion de chasse ka taa fara migiw kan mhm. an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye bo kɛnɛ ani sugunɛ o yɛrɛlen bɛ cɛncɛn kan ani fura kɔrɔ terrorisiw olu bɛ yaara don o don mhm. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye don o don ye n'a bɛ ja a bɛ dɔn ka b'a fitiri la colonel Sadio Kamara cɛŋana don mali bɛ se k'i jigi da maa minnu kan k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma ni mali bɛ ninnu bolo i n'a fɔ Assimi y'a bila sira cogoya min na u bɛ se ka taa di mali ye yɔrɔ jan kunnafoni bɛ nin ye an ye min sɔrɔ ka bɔ La Révélation kɔnɔ amadu T dancogo ale de y'a sɛbɛn journaliste Seydou dɔ bɛ yaala ni dɔ fa bana ye n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du mali jamanadenw ka se mhm. badu Escobar nin y'a ka fasiri ye n'a sɔrɔla wulikajɔ ni cɛsiri bolo dalen don sajɔ bolo a baarakɛɲɔgɔn dɔ min n'o bɛ ministre de la sécurité protection civile i k'a dɔn ŋanamu ŋanamu n'u bɔlen bɛ minisiri dawudu ali ul du Mohamedine i k'a dɔn général de brigade yalima a tɛ nin kow ɲɛdɔn de wa yalima mun de bɛɛ journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni dogo man di bilen jamana armée kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ mhm. n'a kun fɔra ko finitigilakaw mm. da de dannen don i k'a dɔn bolo birilen don da la mhm. fɛn o fɛn n'o bi k'u la walima min mana kɛ i t'a mm. kuma mɛn mm. bɛɛ lajɛlen bi kun n'a ye nk'o tɛ bi ye journaliste Seydou ni diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ ɲɛmaaya min kun na a bɛ lakana de ko fɔ mhm. ɔ min ye sapeur pompier ye n'o ye protection civile i k'a dɔn olu fana b'a ka kutumu kɔnɔ ko dɔw kɔni gɛlɛn dɔ ye bi aa nin bɛ hadamaden dabali ban ni ka maaninfin ja tigɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ala kan'a don kɛ bi ye journaliste Seydou jamanadenw dimina mm. i k'a dɔn sabula ayiwa gɛlɛya dama dɔ taara k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn n ka maa ye nin ye walima i k'a dɔn n bɛ se nin na n b'o kɛ para n'a ye min ja i k'a kuma fɔ mm-hmm. a ko i k'a dɔn damada de talen don a bɔ minisɛriso in ni k'a sɛgɛrɛ n'o sécurité de la protection civile a ko wulikajɔ kun ye mun ye journaliste Seydou i b'a ye k'a fɔ mm. i k'a dɔn ayiwa maa dɔw bɛ yen mm. i k'a dɔn n'o ye ayiwa n'o ye abudurahamani dunbiya ani maa mugan ani kɔnɔntɔn fɔnkisɔnɛriw don mhm. protection civile journaliste mm. Seydou i k'a dɔn ninnu ye mankancilaw de ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn ka gɛlɛya ta ka kuma caya promotion san 1993 a b'o de ko fɔ jɔndi sedu n'i ye jamana eh, sɔrɔasi bolo ta k'a lajɛ min ye jala sɔrɔli hmm. n'o ma kɛ anw ka ayiwa generali dɔw ye minnu ye jala ta k'u dalen to climatiseur kɔrɔ a ko i k'a dɔn jala tali ani jala sɔrɔli kɛcogo de b'a la avancement yɛrɛ sɔrɔasi kunda cogoya de b'a la jɔndi sedu kɔsa in na hmm. i k'a dɔn denmisɛnnin dɔw donna ayiwa fini na i k'a dɔn olu sinna ka jalaw sɔrɔ ten sɛbɛnnikɛla ko kun de b'o la sabula u n'a ka kan u y'a kalan de kɛ diplɔmubaw b'u bolo jɔni sedu i k'a dɔn donna ayiwa i k'a dɔn fini na mm. a ka di n ye nka kalan t'i la nka e ko wajibi fo i ka san sɔrɔ fo i ka jala sɔrɔ jɔni sedu i k'a dɔn olu ye ko gɛlɛnba ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dɛmɛ dɛmɛ mm. ka ɲɔgɔn suguba ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yɛlɛ sanfɛ mm. i y'a dɔn o de ye mali yɛrɛ koya o de ye mali yɛrɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na n ye tɔgɔ min f'i ye ani maa mugan ani kɔnɔntɔn jɔni sedu i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ diyagoya an na kɛ jalatigiw ye u ko min ma lieutenant de sapeur pompier jɔni sedu i k'a dɔn a man kan mm. a ko wulikajɔw nana boloda fo kuma in yɛrɛ taara kiiri bolo la a ko wulikajɔ ni ayiwa jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ɲɛmaa dɔw ye mm. olu kɔni banna ko in ma galankata nka mun ye minisiri bila k'a dosiye yɛrɛ siɲe a kun t'a dɔn de wa yalima nkalon de tigɛra a ye wa mm-hmm. ɲininkali caman bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kolonɛli majɔri mm. min ye seyidu dunbiya ye i k'a dɔn o kɔni banna ko in ma kabini a daminɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ sabula ale y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye mm. ko min ni a cɛ ka jugu i ni fɛn min jala min sɔrɔli man kan mm. o ka ta ka da i disi la tilegan deredere fɛ nkalon o tuma minnu bɛ ko in yɛrɛ nɔfɛ jɔni seyidu i k'a dɔn olu de laban nana sa dabali jugu tigɛ n'o ye promotion 1993 i k'a dɔn u nana dabali tigɛ u bɛ mankan kɛ n'o ye abudramani dunbiya n'a jɛɲɔgɔnw ye jɔni sedu i k'a dɔn f'olu ka jala de sɔrɔ jala min n'u n'a man kan u ye dabali tigɛ ka munumunu saalo kɛ ka mankan ti fan bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre de la sécurité protection civile hmm. min ye général dawud ali uldu mohamedin jɔni sedu i k'a dɔn ale laban de nana arrêté dɔ ta arrêté min n'o kɛra sababu ye k'u yɛlɛ jɔni sedu i k'a dɔn arrêté ni yɛlɛli bi kɛ jalako la hmm. a bi kɛ conseil des ministres de la ministre droit tɛ ministre bolo k'a fɔ i bɛ arrêté ta ka maa yɛlɛ a ko nin ko in damada damada nana gɛlɛya mm. nka n'i mm. y'a ta k'a lajɛ mm. janfa barika bonyana ko in na kosɛbɛ jɔni sedu sabula n ka kɛ jalatigi diyagoya i ni min man kan a ko i k'a dɔn a bɛna ni mankan caman ye ministère la a ko ne ko ta k'a lajɛ ŋanamu ŋanamu ani wulikajɔ kamalen dɔ bɛ yen ko letinan kolonɛli baba daɲɔ o ye chargé de mission ye jɔni sedu i k'a dɔn a bɛ faamu o de nana wulikajɔ boloda minisiri kɔ kan i k'a dɔn sabula o tɛ ban wari foyi la dugukolo sanfɛ ah. sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n bara k'o de lakali sɔrɔdasi kuma don sɔrɔdasi dama aa a ko baba daɲɔ o ka wari ko i b'a fɔ ko suba o tɛ ban wari foyi la o kɔni y'i jɔ de minisiri tun bɛ taama dɔ la ka sin ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn ka sin ka n'a bila minisiri ka tabali kan son excellence nin signé minisiri fana o fana ma jateminɛ kɛ o sinna k'a bɛɛ signé ɔ mankan wulilen sa nin ka ko caya caya fan bɛɛ fɛ aa sabula a kɛra lebuba de ye journaliste dit k'a dɔn e ko minisiri yɛrɛ t'a fɛ ka segin a kɔ nin ko in na wa sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyaba de b'an ka jamana kɔnɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna mali kura n'a fɔra nin ka kɛ a wa minisiriso la jango sɔrɔdasi minisiriso journaliste dit k'a dɔn a bɛna ni tuwatiɲɛba de ye jamanakuntigi asimi goyita dun bɛ dakasuna min na mm. a n'a bɛ wulikajɔ min na jamana ɲɛtaa bɛ sabati mm. journaliste dit u bɛna a ka baara kɛ fu ye nin kun ye sɛbɛn ye mm. an ye min bɔ triomphe du mali kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye i jɔ tɛnɛma
Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɔsi sedu n bala cogo bɛ di daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin fasiriba n'o ye christelle kone ye nin y'a ka sɛbɛn ye christelle kone ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye siga t'a la ɲinan samiya a tiɲɛna ka ban sabula fɛn min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u sigira nin ka angɛrɛ kɔnɔ angɛrɛ ma na fo ma fɔ fɛn min ye tilema ye o kun bɔra ka ban ala ala
ala nin kan k'an sɔrɔ bilen ee h san tan ko kelen a ɲɛ dɔnnen kɔfɛ ka ban ka tila ka ka segin an kɔ na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jigiw tigɛra mhm. fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye u kun ko ni angɛrɛ sɔrɔla mhm. sɛnɛkɛ mansin ka sɔrɔ fɛn min ye sanji ye o ka da o kan mhm. sɔrɔba bi kɛ jamana yɛrɛ y'i maanabɔ fɛn min kɔni ye sɔrɔba ye k'o laɲini ɲɔ na kaba kɔɔri ani sɛnɛfɛn tɔw la sɛbɛnnikɛla ko nka a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɔrɔfɔlankolon ye ani laɲinilankolon ye sabula minisiri min bɛ yen n'o ka baara bilalen bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna minisiri a t'a ɲɛdɔn de wa a lawuli kama don sabula fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛra walasa ka sɛnɛkɛlaw kɔli nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mhm. sɛnɛkɛlaw ye kulekan bɔ mhm. yɔrɔ min bɛ yen n'o ye kalana ye mhm. maa dɔw bɛ yen minnu tun kan ka ɛkitari sɛnɛ ɛkitari tan ɛkitari mugan ɛkitari kɛmɛ dɔw ɛkitari kɛmɛ fila kabi nɔgɔko gɛlɛyara ah. foro dannen kɔfɛ u labanna ka diɲɛ foro tɔ kɔ k'a ju bɔbɔ k'a da la hawla wala quwwata illa billah lazim o de ye balawu ye minɛ o de kɛra ee eh? sɛbɛnnikɛla ko eh? a ko fɛn min ye kalana ye ah. o bi cogo min sikaso mara bɛ ten hmm. yɔrɔso hmm. kucala ah. npɛsoba segu mara kulukoro mara kita mara jamana in fanda naani bɛɛ lajɛlen de segini kɔ ah. bolo kun maana bɔra hakɛ minnu nɔfɛ k'a fɔ olu bi sɛnɛ hmm. o segini kɔ k'o sababuya kɛ angɛrɛ ma sɔrɔ sabula layidu min tara sɛnɛkɛlaw ye k'a fɔ angɛrɛ ɲuman bɛ na d'u ma i n'a fɔ conseil supérieur de l'agriculture o ye sigi min kɛ ka bɛnkan k'a kan min kɛra avril kalo tile tan ni fila kuluba a don a ɲɛmaaya bɛ jamana kuntigi yɛrɛ bolo n'o ye colonel Asimi Goyita ye bɛnkan minnu kɛra ani hakilina minnu fɔra i tulo majɔ a fɔra ko ɲinan samiya wari min bɛ don a la CFA wari miliyari kɛmɛ naani ani bi duuru ni wɔɔrɔ o de bɛ don a la fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu bɛ min bɔ CFA wari miliyari kɛmɛ fila ani saba fɛn min ye jamana ye miliyari kɛmɛ ni bi wolowula ni wɔɔrɔ u b'o de bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ don angɛrɛ la miliyari bi duuru ani naani o de bɛ taa don la mm. jamana yɛrɛ bɛ min bɔ ka don la o ye miliyari tan ani wolowula ye sɛbɛnnikɛla ko nka nin wari bosoncogo an'a baara kɛcogo a ma ɲɛ Ah. sabula fɛn min ye angɛrɛ ye sɛnɛkɛlaw kɔlila la mm, minnu bɛ mm. bɔrɔ tan ta olu ma bɔrɔ kelen sɔrɔ mm-hmm. laadala mm-hmm. minnu bɛ bɔrɔ wɔɔrɔ don u ka forow la mm. u ma dɔwɛrɛ sɔrɔ bɔrɔ kelen wala bɔrɔ fila kɔ ah. sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen n'i taara foro lajɛ sisan ah. ji nana sɛnɛfɛn dancogo ka ɲi nka sɛnɛfɛnw bilenlen don bawo angɛrɛ y'u manqué ee ala
ee Asimi Goyita i tɛ dɔ fa sa wa an nimisi ka wasa ee ka jɔn fa minisiri wa ayi minisiri kɔni tɛ ministre de développement rural c'est pas ton ami c'est mon burankɛ ale ma fɛn kɛ burankɛ tɛ a Modibo Keyita u y'a fili de o ɛɛ ɛɛ ɛɛ a sɔnna a ka fili on lui a trompé ale kan ka fili wa faut pas défendre ton burankɛ c'est de sa faute exclusivement n'importe quoi ee u y'a trompé cogo di a bɔ nala dɛ o maa tun bɛ sunɔgɔ la bɔ nala ale nana Bamakɔ bi yan bɔ nala u y'a gosi de yan n bɛ min f'i ye ɛɛ service damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ n'i nana yen n'i m'i hakili sigi hali ni i kɛra nabi ɲuman ye u b'i tromper je te jure ee an dun y'a fɔ a ye dɛ n bɛ min f'i ye il y a plus de 20 ans ce système là est installé au, au ministère de l'agriculture oui tous les services service fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ de bɛ balo nin na ah nganamu nganamu au vu et au su de tout le monde et pourtant chaque année on dénonce dénonce

ala ye maa min don a la n'i k'i b'o bɔ a la a bɛɛ bɛ tiɲɛ koyi a taara di société minnu ma ah. lithium investissement société ɲan ani eh, eh, ndashi dɔw olu de bɛ yen désolé minnu tɛ angɛrɛ yɛrɛ yelen dɔn u tɛ angɛrɛ feere yɔrɔ yɛrɛ dɔn a ye marché d'olu de ma bon sɛnɛkɛlaw bɛ angɛrɛ sɔrɔ cogo di asim asim n'i ko i tɛ kuma n'i ko i tɛ kuma a bɛɛ bɛ tiɲɛ i jɔlen ɲɛna dɛ a kumana o waati min bɛ n wele sa n ka taa kumaw ɲɛf'i ye asimi kumana o ayi ɔhɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ko nana gɛlɛya sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de ye wonba de fɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci jamanakuntigi yɛrɛ ma hmm. jamanakuntigi n'i yɛrɛ ma wuli k'i jɔ sugubulonko in na a ka ɲɛnabɔ a ti ɲɛ dɛ o yɔrɔnin bɛɛ hmm. premier minisiri min bɛ nɔnabila la n'o ye interimu ye hmm. a ye ci bila modibo keyita ma ka ci bila angɛrɛ feerebaa jɔnjɔnw ma fɛn min ye sigi ye k'o kɛ u nana a ye maa minnu kan ka na ni min ye u kan ka na ni min ye société wɔɔrɔ la duuru bɛ o ma na ni foyi ye kelen de sera ka na ni tɔni ba kelen ye la hawla wala quwwata illa billah lazim Premier ministre ko ah, a ye ɲininkali kɛ engrais bɛ sɔrɔ jɔni jɔni bolo u ye engrais tigiw fɔ engrais bɛ sɔrɔ Toguna bolo engrais bɛ sɔrɔ DPA bolo a bɛ sɔrɔ Ɲumani bolo a bɛ sɔrɔ eh, eh, eh, KDO a bɛ sɔrɔ olu bolo cɛ fɔ sa Yusufu Yusufu de ko de kɛ ale de ye a jumɛn ye a bɛ sɔrɔ Yusufu bolo Sefiam a bɛ sɔrɔ bolo o tuma yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Premier ministre ye a ko a ye t'u nɔfɛ ka na min b'u bolo u k'a bɔ magasin kɔnɔ k'a di sɛnɛkɛlaw ma minnu ka engrais ma don ban u k'a sɔrɔ o daminɛna c'est ça maa duuru min ma se ka na n'a ye u ye sugubulon bɔsi olu la k'a bɔsi u la k'a fɔ minnu bɛ se a y'a minɛ septembre. Mais, mais, mais non, jamana géréli, c'est pas compliqué du tout. Ce qui aurait dû faire être fait en avril, en avril. o de kɛlen filɛ en septembre. Et voilà, et tout à fait.
e burankɛ kun birilen bɛ halisa anw dun ye nin wa k'a t'a kalama a b'a kalama dɛ an kulela ka kule k'a fɔ kabini samiya ji bɛ toni voilà on a dit pour éviter ça bon Yusu Kulubali ye min fɔ Sefiam ah. segin kɛr'o de ma minnu b'a dɔn a dir'olu de ma et eh, alors voilà mais c'est trop tard an ta in tɛ juguya ye koyi juguya tɛ walahi an bɛ jamana in jɔli de fɛ awɔ ah wa Asimi i kun birilen tɛ n'i bɛ n wele ten sa n ka taa tiɲɛ f'i ye ayiwa i t'i wele a b'a fɔ n ye n b'a f'i ye kunnafoni filɛ nin ye tere jugu e tere ka jugu ne ti don foyi la n bɛ taa f'a ye kati a fɔ n ye n b'a f'a ye ee ne ti wele foyi la n bɛ akibu wele sisan n b'a f'a ye n ko bon n mago bɛ asimi na akibu ye jɔni de ye ɛ e tɛ junior dɔn wa junior kɛ e e junior ne ko junior bɛ di e ma dɔn junior ye ne fa ni dusukasi ye e junior in ka fara i tɛ n wele aa kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ Christelle Kone ale ka fasiri don. Jɔni Sedu ne bɛ bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdan kura. O don. Jɔni Sedu bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo. Siga t'a la. Min ye wulikajɔ ni jateminɛw ka kɛ. Mm. Jamana mana kɛ jamana ye cogo o cogo. Cogo. Jamana den de ye i k'a dɔn o de ye jamana den yɛrɛ ye. Awɔ. A ɲuman n'a juguman a bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban. Tiɲɛ. Jɔni Sedu i k'a dɔn jigiw sigilen don. Mm. jateminɛ kɛlen don jɔni sedu i k'a dɔn hinɛ ni makari mm. an ka jamana ɲɛmaaso maa minnu kun b'a fɛ ka na biya an ka yan jɔni mm. sedu n'o ye kodiwari sɔrɔdasiw ye maa bi naani ni kɔnɔntɔn saba bilal'u la ka sababu kɛ musow don mm-hmm. hinɛ ani makari ye ani josariya batoli kama jɔni mm-hmm. sedu mm. yanni maa min ka kale dasinɛni ɲɛ kongo ka kungokolo kɔnɔ a da i ka bamusokɔrɔ ɲɛ kan a bɛna taa madamu buware fili sisɔkɔ i k'a dɔn ba fili a bɛ kaso la a bɛ ɲini ka san dama san kelen bɔ sa jɔni sedu i k'a dɔn dɔ kɛra sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla mm. wari dunko de don n'a sɔrɔla jamana janfanko de don mm. jɔni sedu i k'a dɔn fili a ka ɲɛmaa kun ye minnu ye walima minnu ni minnu bɛ ko in kalama n'olu bɛ se ka jalaki kɛ jɔni mm, sedu olu tɛ diɲɛ na min ye excellence ala ka hinɛ ibrahim bubakari keyita a don ko in bɛ kɛ don min minisiri min kun bɛ ayiwa wulikajɔ ni cɛsiri la bubɛyi mayiga o fana sara a bɛna taa a fɔra de ye ko ayiwa jamana ka sɔrɔdasi minɛnw sanni mm. ani perezidan tun bɛ yaala avion min kɔnɔ mm. o jatew don jɔni sedu i k'a dɔn ayiwa n bɛ se k'a fɔ fili ko ka go n ye fili n t'a fɛ yɛrɛ de ɲɛ na a ko nka n'i ye sɛbɛnkɔrɔw ta k'u lajɛ mm. minisiri kelen min kun bɛ yen san waati bɛɛ a bɛ yamaruya di ayiwa sɔrɔ ni sɔrɔ min b'a la a ye min ni min sɔrɔ o ka n'a sɛgɛsɛgɛ a kelen de tun b'o kɛ. jɔni sedu i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ mm. hali n'a sɔrɔla sonyali kɛla fili niyɔrɔ ji k'an ka sigi nin ko in kɔnɔ mm-hmm. k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn mm. o dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye a bi dɔn k'a fɔ fili jalaki min y'a jalaki tɛ min ye mm. nka n'i y'a minɛ ka taa don kaso la a ma ɲininka jɔni sedu a ma na ni dalu ye e yɛrɛ ma dalu bɔ k'a bin jɔni sedu i k'a dɔn a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye jamana kɔnɔ waati yɛrɛ kɛra koyi a yɛrɛ ye lɛtiri kɛ ka jamana ɲɛmaa k'o ladɔnniya k'a fɔ ale bɛ minɛni bolo min kan mm. jɔnni sedu a m'a fɔ ko a ka bila mm. ale ma ale ma deli kɛ mm. jɔnni sedu a ko sariya ka boli a ɲɛ bi naani ma a dalen dun don a la k'a fɔ jamana ɲɛmaa min ye asimi goyita ye i k'a dɔn a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to sariyatigiw i k'a dɔn wulikajɔ na boloda min b'a to ko ɲɛ bɛ ɲɔ sɔrɔ mm-hmm. a ko n'o tɛ san kelen bi a dan bɛ kaso la a kɛra maakɔrɔba ye ɛɛ kɔrɔ ka nama di mm-hmm. jɔnni sedu i k'a dɔn o ye kelen ye si bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn wulikajɔ ni ayiwa minɛcogo dɔw bɛ yen o tɛ kun maa na bilen o tuma dabali ka tigɛ joona jɔni sedu i k'a dɔn hinɛ taara ka ivoirien muso saba min sɛgɛrɛ o hinɛ kelen bɛ se ka taa k'a sɛgɛrɛ jɔni sedu i k'a dɔn ayiwa min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye hali n'a sɔrɔla jɔni sedu i k'a dɔn ayiwa min ye liberté provisoire ye mm. a ka avocat y'o ɲini mm-hmm. n'o bɛ se ka d'a ma a ka taa a ka so mm-hmm. a taatɔ tɛ dugu la a tɛ boli jɔni sedu n'u mago jɔra a la don min mm-hmm. u n'a wele k'a ɲininka dalu minnu b'a bolo a n'o bɔ k'o bin hmm. nin kun ye sɛbɛn ye hmm. an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura a don daba tunkara ne bɛ tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant masiriba n'o ye masire jɔpu ye nin y'a ka sɛbɛn ye masire jɔpu ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔɲɛ bɔɲɛ o ti laban boli kɔ msa ale o ye sɔrasi jɛkulu ye hmm. minnu ko u faso tɛ tila u la wa u bɛ wulikajɔ kɛ ni ka faso lakana olu ko mali tɛ tila sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛba de kɛra ansonko marabolo la dugu min bɛ yen n'o ye talata ye bamanji dɔw bɛ yen état islamique au grand sahara EIGS olu ni MSA ni ɲɔgɔn cɛ kununko alamisadon septembre kalo tile seegin yan ka di ni yen ye fɛn min ye état islamique au grand sahara o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka msa gɛn mm. ni ka dugu minɛ tile fila mm-hmm. fɛn min ye talata y'a minɛlen bɛ mm-hmm. maa ti don maa ti bɔ mm. dugudenw mm. busa bere o de b'u bolo n'u ye maa min sɔrɔ u b'o dasi mm-hmm. n'i y'i tulo gɛlɛya u bɛ marifa ci i la Sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ye GSIM ye mm. o nana k'o bɛ fara u kan dugu kɔnɔ talata in u n'olu yɛrɛ karila ɲɔgɔn na u y'olu sɛbɛ faa olu bolila ka segin sɛbɛnnikɛla ko nin maa jugu farimaba ninnu mm-hmm. ninnu de nana ka na talata in minɛ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye arabadon mm. septembre kalo tile wɔɔrɔ mm-hmm. dugu kɔni kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de nana ka na dugu minɛ ka araba kɛ ka alamisa kɛ sɛbɛnnikɛla ko mm. u ye tarata kɛ ka araba kɛ mm. alamisadon sɔgɔma mm. fɛn min ye armée ye mm. kulekan bɔra msa fɛ k'a fɔ armée ye a ye dɛmɛ don a ma mm. yan ka di ni yen ye mm-hmm. état islamique au grand sahara mm-hmm. avion n'o ye armée ka kaza ninnu ye mm-hmm. ka taa fara albatros kan n'u ko vigiw vigiw mm. loyi mm. loyi sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye bamanjiw ye yɛrɛkɛ daminɛ u yɛrɛkɛlen fɛn min ye bamanjiw k'u minɛ kelen kelen ah. k'u kunkolo tɔtɔ ah. k'u tɔ lase armée y'o de kɛ eh, nin ka di ye sa pembele pembele jelekala k'u tɔ lase ndola ɔwɔ k'u kunkolo tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko armée y'o de kɛ mm-hmm. dugu n'o ye tarata ye k'a furan k'a jɛ pas payi fɛn min ye MSA ye k'a f'u ye a y'a jɔ aw jɔnɔ na wa o dɔrɔn tɛ koyi mm. armée labɛnnen bɛ n'u y'u kun bɔ sanga ni waati a ye ci bila an ma an bɛrɛnnen don payi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin yɔrɔ in ye mm-hmm. a bɛ fɔ nin ma zone des trois frontières mm-hmm. fan min ye burukina fanfɛla ye mm-hmm. bamanjiw ye yen bila u yɛlɛmalen bɛ nizɛri fanfɛla in na o tuma armée bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de la mm. min bɛ se k'a t'u ka kunbɛn sabula dugu min bɛ yen n'o ye talata ye ah. ani tesi di n'u y'o minɛ mm. u bɛ fangaba de sɔrɔ o tuma kɛlɛ bɛɛ bɛ yen de nɔfɛ an bɛ don min na ko bi terroriste bɛɛ kunda bɛ yen kan armée bɛ k'u faa cogo min a bɛ k'u faa ten sɛbɛnnikɛla ko état islamique au grand sahara u dɛmɛnen bɛ maa minnu fɛ o ye faransi ye ani minusma ye o tuma wulikajɔ ka kɛ joona mm. min bɛ se k'a to olu ka kɛlɛ mm. an ka jamana ka k'an ta ye kunnafoni filɛ nin ye ah. an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la eh, jamana in kɔni kɔnɔ te min bɛ min a ka ca nka te ɲuman fila de bɛ yen fɔlɔ

Jɔsi sedu ni maa y'i seko bɛɛ kɛ i kɛɲɛko laban bɛna jɔ i ɲɛ kaki sedu k'a dɔn n bɛ bolo bug ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko L'Essor ɲɛta sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ ba kelen siɲɛ ba tan ani kɔnɔntɔn kɛmɛ wolowula ani mugan ani wɔɔrɔ Jɔsi sedu k'a dɔn sifuma sifuma ye cakɛda ye min bɛ dugukolo baara min bɛ so jɔ a bɛ nin baara in na a ka ca san caman ye jamana kɔnɔ minɛn ma denkɛ ka jɛ a bolo ale ye sojɔla de ye socila tɛ mm. société immobilière et foncière du Mali u k'a ma SIFMA Jɔsi Sedu k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan mm. jamana in kɛlen bɛ binkan jamana de ye ani bɔsindigi la kɛnɛkaraba mm. min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye SIFMA ani Bamakɔ kafo n'o ye gouvernorat ye a n'o bɛ ɲɔgɔn na ani komini sabanan mairie u bɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati bɔ mm-hmm. ani conseil de quartier min ye Sogonafin ye awa min gogo min ye wulikajɔw ye a ko i b'a ye k'a fɔ mm. kabini san 2003 san 2006 yala o tɛ bi ye dɛ mm-hmm. a halala dugukolo mm. i k'a dɔn jamana de y'a d'a ma k'a kɛ titre foncier mm. n ko n'a ta bɛɛ i k'a dɔn dugukolo ŋanamukɛlaw ani binkannikɛlaw olu k'u t'a dabila jɔsi sedu filɛ ka wulikajɔ de boloda mm. min ye ayiwa a ka dugukolo wa mana halala a ka titre foncierw mm. ka wulikajɔ boloda ka taa boso k'a tila mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ mm. i k'a dɔn ka taa nkalon tigɛ maaninfin ye fan bɛɛ lajɛlen na u ka n'u firi dugukolo in kan mm-hmm. a ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye titre foncier min n'a ta don min ye kulu ye kulu min n'u k'a ma ko ayiwa ko kolimaɲi kolimaɲi kulu kolimaɲi kulunin dɛ o fanfɛla in de don awa Kati sira la centre émetteur yɛrɛ a n'o ma jan a ko a bɛrɛ ta min ye kabini ko in daminɛ wulikajɔw kɛra sabula arrêt numéro 20 min kɛra janvier kalo tile mugan ni wɔɔrɔ san 2022 chambre civile de la section judiciaire min ye cour suprême du Mali ye olu ye wulikajɔ kɛ kɔsa in na sa kiri caman de kɛra i k'a dɔn nin yɔrɔ in ko la awa a bɛɛ lajɛlen da jara a la kiri kɛ o kɛ mm. u bɛna deli kɛ walima u bɛna kuma wɛrɛ fɔ walima u b'u ɲɔgɔnmatu ta ka taa kiri wɛrɛ kɛ ah. nka se kiri banna dati don a la min na o ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko mm. i k'a dɔn kiritigɛlaw ye yamaruya di sifuma ma mm. maa o maa taalen bɛ sankanso jɔ walima ka t'i banba yɔrɔ in na a y'i walo ka bɔ yen eh. sabula yen tɛ i ka yɔrɔ ye jɔsi sedu makari ko filɛ nka n'i ye ko ta k'a lajɛ tulogɛlɛya bɛ maa se ko ma sabula min ye sifuma ye kabini ayiwa mairie b'a la ka yɔrɔ in di commune trois mairie n'a b'a la ka yɔrɔ in di mɔgɔ ma a ye cili kɛ ka kangari da a ye sabali a ye sabali meri bɛ n k'u b'a fɔ ko n'i y'a jɔ ka ban k'a tɛ se ka mɛn awɔ meri b'a nɛgɛn de meri b'a nɛgɛn a bara ka nkalon tigɛ a ye a bara ka asu meri b'u nɛgɛn dɛ ko la sabula ale bɛ tila k'i fori ka bɔ a kɔrɔ awɔ i k'a dɔn a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ aw ye wari ɲinina ye ne yɛrɛ ye wari ɲinina ye n ye n ka yɔrɔ san i k'a dɔn sancogo ɲuman na a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen jɛlen don jɛlen don nka ka taa aw nɛgɛn nɛgɛn ka yɔrɔ d'a ma n'a m'a janto a yɛrɛ la i k'a dɔn hmm. ayiwa min ye garijɛgɛ ɲini kojugu i laban bɛ bin dɔ garijɛgɛ da dɛ journaliste Seydou i k'a dɔn nin dama da damada kangari dun dara dɛ hmm. wa yɔrɔ in feerela fonctionnaire commerçants artisans sɔrɔdasiw yɛrɛ dɔw bɛ yen olu ta b'a la usine baarakɛlaw usine baarakɛlaw voilà hali maliyɛn dɔw bɛ jamana kɔkan olu taara yɔrɔ in feere nin bɛɛ ma yani sɛbɛnnikɛla ko bala yɛrɛ jumɛn b'a la dɔw yɛrɛ taara fo titiri wɛrɛ dilan i k'a dɔn langolo titiri kan o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn mɛri don dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye san tan ani saba SIFMA jamanaden don a wɛrɛ ye nafolo ɲinina ye san tan ni saba k'a kɔli a k'an ka wari fɔ fɔ sɔrɔ walima a b'a fɛ ka baara fɔ fɔ kɛ nin tɛ binkanni kɛnɛ kan karaba ye wa o bɛ ɲɛ wa journaliste Seydou i k'a dɔn an kana bin ɲɔgɔn kan a ko nka SIFMA ye hakili ɲuman sɔrɔ ni an ka wuli ka jɔ boloda a ko maa minnu bɛ yɔrɔ la hali n'a sɔrɔla jalaki bɛ bin u kan maa minnu y'u si maa minnu y'u su ka taa yɔrɔ ni fɛn feere u ma ale dugukolo cila ye ale tɛ maa ka so cila ye ale na hakili ɲuman ɲini awa min bɛ se k'a to ko in bɛ ɲɛ ɲɛ cogo min na maa si kana dɛsɛ awa maa si kana tɔɲɔ o de la a ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ka hakili ɲuman dɔ bɔ k'a bi mm. u ko min ma SIFMA hakili ɲuman o don journaliste Seydou o ye mun ye mm. o de ye ka yamaruya di kɛ ka wuli ka jɔ kɛ mm. maa o maa n'i bɛ yɔrɔ in na journaliste Seydou i k'a dɔn a ɲɛ ka se k'a dɔn journaliste Seydou sabula ale ta a ka yɔrɔ in namara t'a la kabini 2003 2006 jamana de yɔrɔ feere ale ma ɔ n'i nana masumalen n'u y'i nɛgɛ ka taa nin d'i ma i k'a dɔn u y'i bila ayiwa kɛnɛ langolo de la o de la yɔrɔ in dabɔlen tun don min kama journaliste Seydou o de ye ka yɔrɔ belebele jɔ Bamakɔ min ni ayiwa i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a yɔrɔ kun min labɛnnen don a kama a ka ɲi ni ACI ye journaliste Seydou i k'a dɔn o dabali de tigɛlen don y'a cɛ nka n'a ma ɲɛ n'a kɛra nin cogo in ye hakili ɲuman bolo kan mm. an bɛɛ ye jamanaden ye mm. i k'a dɔn n t'a fɛ ka fanda tɔɲɔ n t'a fɛ ka dɛsɛbaatɔ tɔɲɔ nka n fana kana tɔɲɔ dɛ journaliste Seydou o hakili ɲuman de taara i k'a dɔn SIFMA a baarakɛlaw a ɲɛmaaso fɛ ni an ka wuli ka jɔ bolo da min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ o de la a nana a bɔ cakɛda min sigi

76 43 26 27 a filɛ ACI 2000 kɔnɔ journaliste Seydou i bɛ wuli ka taa o tigi fɛ yen mm. n'i taara i tɛ taa SIFMA la dɛ i bɛ taa nin de fɛ yen i n'olu tɛ ɲɔgɔn ye kuma t'aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dossier technique i bɛ taa ka t'a jira ɔ n'i k'a dɔn ne ye yɔrɔ san nin yɔrɔ in na mhm. walima n ye nin so in jɔ mm. a bɛ nin yɔrɔ la mhm. o tuma i n'o de b'o lajɛ nka miliyɔn kelen ni waa kɛmɛ i b'o sara na u bɛ t'i ka yɔrɔ lajɛ mhm. jɔnni Seyidu k'a dɔn yɔrɔ in n'a sɔrɔla ayiwa olu ye plan min kɛ n'a bɛ jiboli sira la walima a bɛ sira kan mm. n'a kan ka ayiwa yɛlɛma ka taa cogo min na mm-hmm. waasa i kana i kana tɔɲɔ u b'o kɛ jɔnni Seyidu k'a dɔn o ye arrangement ye sa dɛ wala arrangement da o ye a kan ka ci de o a kan ka ci nka ale t'a fɛ ka cili kɛ ka tiɲɛni kɛ mhm. jɔnni Seyidu k'a dɔn awa banki nimoro bɛ yen mm. wari in bɛ bila o la n ko n'a ta bɛɛ mm. n'i ka yɔrɔ sumana k'a lajɛ mm. SIFMA tun b'a fɛ ka yɔrɔ in feere hakɛ min na o fana bɛ f'i ye i b'o fana wari sara jɔnni Seyidu k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye min b'a to i ka yɔrɔ tɛ ten i bololankolon tɛ bɔ n'o tɛ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a yɛrɛ sɛgɛnna sa san tan ani saba a bɛ nin ma ɲuman ko in na jɔnni Seyidu k'a dɔn o tuma bɛɛ ka wulikajɔ bolo da maa ma bɛ yɔrɔ in na hakili ɲuman bolo kan ani an bɛɛ lajɛlen jamanaden kelen ye n t'a fɛ maa si ka tɔɔrɔ sɔrɔ i ka dugukolo ka se ka kisi a bɛ sɔrɔ nin de la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min saalo ka bɔ ayiwa L'Essor kɔnɔ ɲɛtaa Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Aujourd'hui fasiriba n'o ye Kasimu Tera ye nin y'a ka sɛbɛn ye Kasimu Tera ko ni ko min kɛcogo ma ɲɛ o lakalicogo ti ɲɛ a ko an ka taa CMDT la CMDT u k'u bɛ maa minnu ta san 2022 kɔnɔna na ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli kumakan kɔni jɛyalen bɛ Nangɔ Danbele nɔfɛ i ko Nangɔ yɛrɛ a ka mangoya a tɛna n'a kasa yɛlɛ cakɛda la cakɛda min ni bɛɛ dan b'a la SAER emploi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye appel d'offre ye o nana kɛ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu ye denmisɛnw ye minnu ka kan ka ta baara la diplôme bɛ minnu bolo baara nana kalifa cakɛda dɔ la CMDT fɛ u ko min ma SAER emploi unhun sɛbɛnnikɛla ko naam SAER emploi Mali un ale de ko fɛn min ye technicienw ye un ingénieurw un minnu bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn k'olu bɛna ta un CMDT tɔgɔ la un sɛbɛnnikɛla ko concours nana dayɛlɛ ɔnhɔn juillet kalo tile 17 anhan centre 3 ɔnhɔn Bamako Kucala ani Sikaso awɔ sɛbɛnnikɛla ko mhm. santiri kɛlen ka ban mhm. jaabiw nana bɔ mhm. a ko fɛn min ye lisi ye maa kɛmɛ ni maa fila olu kɔni o lisi nana bɔ bi wolonwula ni wolonwula ye tɛkinisiyɛn ye mugan ni duuru ye ɛnzeniyɛri ye olu tara k'a fɔ olu bɛna ka na tɛsi tɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko jaabi bɔlen fɛn min ye kɔnkurukɛlaw ye u ko kɔnkuru kɛcogo ma ɲɛ jaabi kɔni namara donna la o tuma an ti jɛn n'a y'a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛ ka ɲini u nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min yɛrɛ n'o ye sɛbɛnni kɛ ka ci SAER emploi ma u labanna u n'olu sigira maa min bɛ n'o ye Sidi Yatara ye ale kɔni ale bilalen bɛ recrutement in kunna ani denmisɛnw ye ɲɔgɔn ye u y'u fɛta fɔ ni k'u ka sɛbɛn di u ko olu bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ u tɛ ɲɛɲinini kɛ bilen koyi sabula olu bolo sariya de sɔsɔra yuruguyurugu ni namara de kɛra test oral min n'o kɛra techniciens kɔnɔna na. maa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye kali jakite mm. n'a bangena san 1988 mm. n'o taara n'o tɔgɔ bɛ lisi kan mm. o tacogo o tacogo ko k'o ɲɛfɔ sabula o tɔgɔ min bɛ lisi kan dɛ ani tɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen n'o ye kɔnkuru kɛ k'u tɛ kelen ye n ka kali kosɔrɔ a ko maa min bɛ yen mm-hmm. n'o fana tɔgɔ sɛbɛnna k'a fɔ o pasera kucala santiri la n'o tɔgɔ de ye worokiya berete ah. n'a bangena 1994 ah. ko o tɔgɔ tun man ka ye ah. lisi kan kucala sabula ale yɛrɛ ma kɔnkuru kɛ kucala eh, eh, eh, f'ale yɛrɛ sange kɔrɔ a ko maa dɔ wɛrɛ bɛ yen ah. min n'o taara k'a fɔ o ye ingénieur ye mhm. k'a sɔrɔ ale ye concours de kɛ licence b'a bolo ale taara comme technicien mhm. o tɔgɔ taara ye ingénieurw ka lisi kan mhm. sɛbɛnnikɛla k'u k'o ye fiɲɛba ye mm. o tuma n'i ye siti ta k'a lajɛ mm. ko yɛrɛ pibiliyera yɔrɔ min mm. i b'a ye k'a fɔ majɛ majɛ caman bɛ yen u k'o ɲɛ ka f'u ye n'o ɲɛ ma dɔn ko segin ka kɛ kɔnkuru kan n'o de don u ka segin ni segin ka kɛ kɔnkuru kan wa ni segin kɛra kɔnkuru kan bɛɛ ka kopi u k'a pibiliye e ye nin sɔrɔ i ka kopi kan i ka kopi nka u k'a pibiliye ɛɛ eh, wade u laban na kɛ suba ye sa e nin mun ye ta
ko segin ka k'a kan ni rédaction administrative kɛra ah. walima eh, eh, eh, industrie kɛra ah. i mana min sɔrɔ i ka kopi kan kopi yɛrɛ ka publier internet kan bɛɛ k'a ye ah, a kuma a gɛlɛyara sa dɛ ayi a ma o de y'a laban yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko awɔ a ko ko in kuma cayalen bɛ mhm. maa minnu kɔni bɛ u diminen bɛ mhm. sabula kandida ba fila de ye lisi ladon mhm. u k'a ko tɛ se ka tɛmɛ tan cogoya si la fo segin ka kɛ ko in kan samasamali kɔni guwannen bɛ cmdt la ah. fɛn min ye cmdt ɲɛmaa ye nankɔ danbele ale tɛ sɛ dabɔ ji la kɔrɔlen dɔ nalen bɛ fara gɛlɛyaw kan kunnafoni filɛ nin ye ah. an ye min bɔ kɔnfidansi kɔnɔ hmm. ka bɔ ozodi la a ka bi bɔli la jɔsi sedu n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ozodi sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de ko mohamɛdu sumare mohamɛdu sumare i k'a dɔn kalanden don a ko an kana ɲinɛ hmm. min ye jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ŋanaba ŋanaba dɔw tɛmɛna hmm. a bɛ san caman bɔ ɲina kana k'u kɔ a ko bi ale hakili bɛ jigin ka jamanadenw hakili jigin cɛ kunba dɔ la min sara a mɛnna alahji mɔdi sila alahji mɔdi sila n'a tɔgɔ fɔra jamana in kɔnɔ jɔndi sedu i k'a dɔn fo n'i ye dunan ye hali n'i ye dunan ye i delila ka mɔdi sila tɔgɔ mɛn a ye wulikajɔ ani baara min kɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa maa man ka ɲina mɔdi sila kɔ sabula tubaka don Joan Sedu i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ farikoloɲɛnajɛ ntolatan jɛɛrɛ jɛkulu min bɛ yan n'o ye Blanjo Blagan ye Stade Malien i k'a dɔn ale yɛrɛ de kɛra sababu ye ani maa caman ni ka Stade Malien k'a dayɛlɛ Modi Sila tuma min n'a ye bulonkɔnɔkalan kɛ Tuba ka kuranɛ durusi k'o ban Modi Sila a sɔrɔla ka wulikajɔ boloda k'i kun da Kodiwari jamana kan i k'a dɔn a ye nafolo sɔrɔ yen nafoloba a kɔsegira ka na faso la a nanen faso la min kɛ min ye ayiwa sugu ye a y'o matarafa dabanani feerefɛn ka dɔgɔ modi sila a kun tɛ min jago wulikajɔw nana ani feere nana diya la dɔ farala sɔrɔ kan kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ fɛn min ka d'a ni ye n'o ye silamɛya ani ayiwa farikoloɲɛnajɛ ye sabula stade malien i k'a dɔn o kun ka d'a ni ye fo k'a fɔ k'a to ten min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye stade a ye ɲɛtaa fɛn o fɛn kɛ kabini san 1960 modi sila a b'a ju la hmm. sɛbɛnnikɛla ko modi sila kɔni hmm. n'a tɛ misiri la a bɛ balontanyɔrɔ la fo san 1980 waati i k'a dɔn awa modi sila a laban nana kɛ vice président ye i k'a dɔn o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra vice président ye à vie i k'a dɔn min b'a jira k'a fɔ stade malien kanubaa kun don an'a dɛmɛbaa balontan kɔni a ye dɛmɛba de ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ i k'a dɔn sabula balontanko ko n'a wulila modi sila a kun tɛ k'a kɔ sɛbɛnnikɛla ko alaji modi sila min ye a ka balo waati i k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ hali maa minnu kun bɛ section basket la i k'a dɔn modi sila a ka dɛmɛ sera ninnu bɛɛ ma a ka diinɛ ko kɔni a ye maa t'o fɔ a ye n'i y'a ta k'a lajɛ modi sila a dɔnnen don ni min ye kosɛbɛ o de ye tiɲɛ jalan fɔli ye a tɛ siran a tɛ tabakiya ni silamɛya ko don o wulikajɔ n'o baara fana mm, maa t'o mm. fana fɔ a ye mm. sabula n'i y'a ta k'a lajɛ mm-hmm. diinɛ ɲɛmaaso fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ modi sila i k'a dɔn minnu y'a sigi ale de kɛra o a kɛra o fana sababu ye mm-hmm. olu sigili i n'a fɔ amupi o sigili i k'a dɔn a b'o ju la haut conseil islamique o sigili fana a b'o ju la modi sila i k'a dɔn marikiba min bɛ yen n'u tun k'a ma ko mazda ale de kun ye représentant ye ayiwa farafinna yɛrɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn modi sila ayiwa a laban nana agence de voyage sigi sen kan min bɛ taa ni mɔɔ ye makan e ko o yɛrɛ de tɛ agence de voyage fɔlɔfɔlɔ ye ko min ma al omra a ko wulikajɔ ni jateminɛ ka taa ni mɔɔ ye makan ka hiji labɛn a yera modi sila fɔlɔfɔlɔ de la ayiwa jamana in kɔnɔ ɔ nka maa tɛ to si ye hmm. i k'a dɔn a nana ayiwa kɛ cɛkɔrɔba ye hmm. banamisɛnnin caman nana a ma ɲɛ min kɔ hmm. i k'a dɔn modi sila a y'i kɔ don diɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko utikalo tile bi saba ni kelen san 2014 a ko wulikajɔw ni jateminɛw i b'a ye k'a fɔ min ye stade malien ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ président à vie don fo ka taa fɔ min kɛra ɲinan tɛ k'a kɔ o de la an ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa modi sila an bɛ dugawu kɛ ala k'a hinɛ ni ka yafa k'a ma dankɔrɔba dankɔrɔba minnu dara jɔndi sudi k'a dɔn n'o y'an ka cɛkɔrɔba ɲumanw ye an man kan ka ɲinɛ u kɔ i y'a dɔn basalan daw ka bɔ segu min ye alaji amadu jige GGB Grand Grenier du Bonheur ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bacani kuma ale yɛrɛ de tun ye usine tigi ye usine tigi tɛ yen ale kelen de ye usine tigi ye bacani kuma n y'a dɔn dɛrɛ a ko ale de tun ye usine yɛrɛ tigi bacani bacani de usine tigi ye alu kuma ka bɔ barawuli alaji mafa ayidara i k'a dɔn segu amadu daw ni bɛdi tarawelew min ye bamadu simagaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye ŋanabaw ye minnu ni ɲinɛ tɛ k'u kɔ ani Grand Grenier du Bonheur GGB sila biba marakakɛ taar'i da lahara cɛ duman
ɛ ko u to ye u segintɔ bi sa ma coup d'état haya ka coup d'état min kɛra yala ale ka yɔrɔ in ni arajo mali man jan man jan ɲɔgɔn na marifatikan bɔra ORTM na pow pow a ka chauffeur kɛ ye kamalen kamalen kologɛlɛn jamanjanba a sigilen boutique kɔnɔ a sina k'a fɔ ɛɛ papu mobili munumunu an ka taa so bi sugu in man di han mankan min bi yan nin tɛ mankan duman ye papu ye mobili munumunu n'i bɛ taa ale ka yɔrɔ la kaburudo sira jan kelen ɲarela yan rɔ a tɛ jigin a bɛ yɛlɛ de kana sugu kɔnɔ ɛɛ papu k'a bɛ mun a ko n k'i ka sira in minɛ ka taa sens interdit minɛ u y'u da sin bɔ ni cent à l'heure bɛ bɔ kaburudo da u nana bɔ u bi kilasɔnni kɛ pi pi ee parce que u ɲɛ b'a la u bɛ sens interdit kan a ko aw tɛ nin ye mun ko ye sa aw ɲɛ tɛ sens interdit aw tɛ sa aw b'a bila sens interdit Aw bɛ- a ko papu kana nin jate i b'a bolitɔ ye ka ko a na sisan sisan
min bɛ ɲɛfɛ min min ɲɛfɛ n'a sera yen a bɛ segin ka ko a na ka na an ka da ala ka hin'u bɛɛ la ka yafa k'u ma jɔn sedu waati n'a ka waati marina sira dannen na an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ sigi n'olu wulila amɛdi jakite ni moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o maa don su in na mm. nɛgɛ ɲɛ mugan sɛgɛn bɛ kɛ nin gafe kelen kan mm-hmm. burapele a n'a jɛɲɔgɔn olu bɛ se ka na nɛgɛ ɲɛ mugan ni kelen ni ala jɛnna n'a ye ntɛnɛn wɛrɛ mm. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin kumaso kelen kɔnɔ sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ k'olu lakali nka ne ni arajo lamɛnbaaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkafɔ ka bolofara min bɛ n'u k'a ma arajo manca fm manca 92 point 9 bolofara tɛ jɛkafɔ la siniju jɛkafɔ filɛ filɛ a bolo ti fara Han? Eh, jɛkafɔ kɔni Mais, eh, jiriba de don bolofara t'a la non ah, arajo mana bonya Ah. il faut avoir des bolofara foyi tɛ ça c'est quoi ça Ah. c'est c'est quoi ni maaw b'a u yɛrɛ fɛ ni maaw b'a fɛ ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ bawule fm arajo pirati don tɛnɛma bolo tun bɛ nɛgɛ la ka karamɔgɔ b'a kɔfɛ journaliste seyidu daba tunkara wa salam
jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn